an balimaw aw ni ɲatuma aw balimamuso madame cissé ramata sissoko tanti ra ka bɔ atlanta états-unis bi ye mardi don ye marisikalo tile tan ani kelen le 11 mars 2025 ka maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲina ye voilà n y'a décidé ka nin vidéo kɛ rapidement parce que n ɲɛ b'a la mali la situation bɛ kan ka taa cogo min a ka kan an ka bɔ ka kuma kɔmi n y'a fɔ aw ye cogo min anw bɛ kuma n'o y'a sɔrɔ an ɲɛ b'a la ko dɔ bɛ kan ka kɛ min kuma kan ka k'a kɔnɔ n ɲɛ b'a la k'a fɔ mali la kɛlɛw bɛ kɛ samasamaliw bɛ kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni mɔgɔ tɛ mɔgɔ si tɛ yen ka bɔ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuma mɔgɔw fɛ dans une société il doit avoir des personnes neutres mɔgɔ dɔw bɛ yen u da man ka don kɛlɛ la u kan ka don bɛn de la u kan ka don hakilisigi de la u kan ka don ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n b'a dɔn dɔw diminen don olu da bɔ kuma na an t'an da don a la tuguni dɔw bɛ yen tellement que u tɔɔrɔlen don u tɛ kan ka kuma dɔw bɛ yen u bɛ kan k'a f'u yɛrɛ ye ah n ka n yɛrɛ minɛ n t'a fɛ ka n da don a la o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ il faut qu'il y ait des personnes neutres dans le pays c'est pourquoi il y a les sages dans le pays mɔgɔ sage n'a fɔra mɔgɔ ma sage mɔgɔ hakili sigilen mɔgɔ ladirilen mɔgɔ min dusu sumanen don mɔgɔ min bɛ se ka tiɲɛ ye k'a fɔ o tigi man ka kɛ dangadi ye o man ka kɛ nɛni ye o man ka kɛ dɔgɔyali ye o kan ka kuma mɔgɔw de fɛ ne kɔni bɛ interpellation min kɛ bi n bɛ welewelekan min bila ka taa o ye k'a bila ka taa mali autoritéw ma k'a bila ka taa mali cɛ ni mali musow ma aw tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ se ka mɔgɔw ye kɛlɛ la ni sama sama ni dɔgɔyali la su ni tile ko maa tɛ bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ k'u hakili sigi mɔgɔ dɔw kan ka kɛ yen olu ka baara kan ka kɛ nin de ye donc ni ala ye mɔgɔ sɔn dɔnniya la k'i sɔn kɛnɛya la k'i sɔn muɲu ni sabali la a ka kan i ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ minnu fɛ kɛlɛ bɛ kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u tɛ kan ka ɲɔgɔn faamu a mana kɛ cogo cogo jamana jɔli la a bɛ se ka kɛ an bɛɛ bɛ fɛ fɛn kelen ka kɛ hɛrɛ kelen ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka se ka kɛ hɛrɛ sɔrɔ mais tuma dɔ la kɛlɛw cogoya tɛ kelen ye tuma dɔ la mɔgɔw ka yecogo tɛ kelen ye parce que mɔgɔw ka lamɔni yɔrɔ tɛ kelen ye mɔgɔw ka kalan niveau tɛ kelen ye mɔgɔw ka kɛnɛya tɛ kelen ye wa mɔgɔw ka kabila yɛrɛ cogoya tɛ kelen ye bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don ne kɔni bɔra ka kuma aw fɛ bi min kama walisa mali cɛw ni musow u k'a dɔn jamana tɛ se ka jɔ ni jamanadenw ma sigi ka kuma ni ko ka gɛlɛ maaw ma don min na a y'olu lamɛn a ka nɔgɔya u bolo n'a ka nɔgɔ minnu ma a ye jamana dɛmɛ aw ka nɔgɔya kɔnɔna na n b'a dɔn tile fila in na mɔgɔ bɛ kan ka ɲɔgɔn dusukun kami kaminen don k'a fɔ ko wari bɛ kan ka tigɛ mɔgɔw kun n'u y'u ka wariw transformer bɛ n'u ye créditw ni fɛnw ta o bɛ kɛ parce que ni mɔgɔw ye fantan ye ni wari fitinin bɔl'u kun a bɛ digi u la donc jamana ɲɛmɔgɔ kan ka mɔgɔw lamɛn minnu bɛ kan ka kasi ka a fɔ k'u tɔɔrɔlen don u ka tɔɔrɔ ka kan ka se ka lamɛn disposition ka se ka ta walasa a ka nɔgɔya u bolo cogo min wa minnu fana fɛ fɛn b'u bolo ka faso dɛmɛ baara b'u bolo sara b'u bolo wari b'u bolo kɛnɛya b'u bolo parce que o tɛ dɔw bolo olu kan ka se ka faso dɛmɛ comme des, des anglais disent américains ko to whom much is given much is required ceux à qui Dieu a donné plus ont plus de responsabilité jamana kɔnɔ bɛɛ ka hɛrɛ tɛ se ka kɛ kelen ye ala ye dɔw sɔn a ma dɔw sɔn minnu sɔnna olu bɛ sɔnni kɛ wa minnu ma sɔn sɔnni kan ka d'olu ma dɔw bɛ yen wari de kan ka d'u ma a man ka minɛ u na donc o la ni mɔgɔw bɛ kan k'u plaint a y'a essayer ka mɔgɔw lamɛn a y'a essayer ka ɲɔgɔn faamu jamana ɲɛmɔgɔya ye min ye ka jamanadenw lamɛn ka fantanw lamɛn ka dusu lagɛ k'a lagɛ fantanw jumɛn mago bɛ dɛmɛ na jumɛn mago bɛ ka baara kɛ jumɛn mago bɛ n ka fɛn minɛ a na jumɛn mago bɛ n ka fɛn d'a ma n'o ma calculer jamana ko bɛ gɛlɛya ne bɛ min ɲini aw fɛ ɲɛ bɛ nɛni caman na dɔgɔyali caman na réseau sanfɛ o tɛ jamana jɔ ce n'est pas normal que mɔgɔw ka kɛ denmisɛnninw ka kɛ u bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya kuma tɛ k'u fɛ c'est pas normal que cɛ ni musow ka ɲɔgɔn dɔgɔya réseau sanfɛ kuma tɛ k'u fɛ mɔgɔ dɔw kan ka kɛ jamana kɔnɔ minnu ka baara y'o di ne kɔni b'a ɲini aw fɛ n b'aw deli aw k'aw hakiliw sigi aw ka dusu fara ɲɔgɔn kan aw k'a dɔn sɔsɔli bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ maaw bɛ se ka kɛ u ɲɛ bɛ fɛn kelen na mais taasira kelenw tɛ mais u bɛɛ b'a fɛ ka se yɔrɔ bɛɛ bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ maa si t'a fɛ jamana ka bin n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kasi kasikun b'u la n'i y'a bɛ dɔw bɛ yɛlɛ yɛlɛkun b'u la dɔ ka hɛrɛ sɔrɔli waati o bɛ kɛ dɔ ka sɛgɛn waati ye olu fila tɛ se ka kan kelen fɔ tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ne kɔni bɛ kan ka appel de kɛ aux autorités dugu maa ɲɛnamaw dugu maa ladirilenw dugu maa kalannenw dugu mɔgɔkɔrɔbaw a ye kuma denmisɛnninw fɛ parce que caman bɛ kan ka jamana diriger bi a caman ye denmisɛnninw ye a y'u sɔn hakili la a y'u bilasira jamana o jamana n'a kan ka taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ parce que jamanadenw de sigira ka kuma sigikafɔ ye damu ye les gens doivent communiquer an kɔni n'an b'an ka kumaw fɔ dɔw bɛ se k'a fɔ a bɛ transition contre la dɛ a bɛ transition pour la non non non non I'm sorry non contre ni pour tɛ o ni jamana bɛ kan ka jɔ ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ a man d'i ye i b'i ta fɔ a la walasa a ka ɲɛ ko dɔ bɛ yen a ka d'i ye ka sɔrɔ a man ɲi yɛrɛ i b'i ta fɔ a la parce que e fɛ a ka ɲi dɔ fɛ a man ɲi o bɛɛ ye sɔsɔliw de ye hakilinaw de don nin ye ne ka conseil ye k'a di aw ma n b'a ɲini aw fɛ les autorités du Mali mali cɛ ni mali muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka taa nord la fo sud la siya bɛɛ kabila bɛɛ si sugu bɛɛ kalan sugu bɛɛ dɔnniya sugu bɛɛ aw k'aw jija faso bɛ jɔ ni fasodenw de ye faso bɛ jɔ ni fasodenw ka ladilikan de ye min bɛ fɔ faso ɲɛmaaw ye olu ka se ka sira ta min bɛ se ka jamanadenw dusu sumaya parce que jamana o jamana n'a jamanadenw dusu sumanen tɛ jamanadenw tɛ se ka baara kɛ parce que le développement même un pays c'est un sentiment patriotique un sentiment naturel du peuple ni jamanadenw hakili ma sigi n'u dusu ma sumaya u tɛ se ka baara kɛ alors que baara de bɛ jamana jɔ jamana ɲɛmaaw bɛ se ka min kɛ ka se ka sira yira jamanadenw na minnu b'a to u dusu bɛ sumaya ne kɔni bɛ nin appel kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma komi n y'a fɔ ni n donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la n bɛ yafa deli aw fɛ n y'a fɔ ni ko bɛ kan ka kɛ n bɛ n ka hakilina fɔ pour que ka se ka mɔgɔw bilasira parce que je me dis que je ne suis pas dans un camp n tɛ mɔgɔ ka kan na k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi n tɛ mɔgɔ ka kan na n bɛ mali kan de la n bɛ mali ka taabolo mali ka taasira mali ka ɲɛtaa kan n b'o dɔrɔn de kɔnɔ ni n ye fɛn min ye n'a ma ɲi n b'a fɔ k'a ma ɲi ni min ka ɲi n b'a fɔ k'a ka ɲi c'est pas contre ou pour quelqu'un mais ne bɛ aw deli de aw k'a dɔn jamana tɛ jɔ sans l'union sans la cohésion sans que jamanadenw k'u ka hakilinata fɔ jamana ɲɛmaaw k'a lamɛn walasa jamanadenw bɛɛ ka yiriwa n bɛ dugawu kɛ ala ka mali bɔ ka mali sankɔrɔta ka maliyɛndenw sankɔrɔta problème min bɛ mali la ala k'a bɔ yen ala ka si ni kɛnɛya di sunkaloba in k'anw k'a sɔrɔ minnu bɛ sun na ala ka sun nɔgɔya u ye minnu tɛ se k'a sun fana ala ka si ni kɛnɛya di aw ma aw ka se k'a kɛ aw ni ce aw ni baraji ni n donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la o ka hakɛ to merci et à la prochaine